ya makamaka anyamata azikwanje update imene sitikumafuna izikuphonyani ah, chifukwa chokuti munapanga chisankho chokuti muzipezeka pamudzi pano ndipo chimene timachita ndikungobweresa nkhani iliyonse makamaka imene yatrenda komanso imene mukudziwa komanso imene simukudziwa so nthawi zambiri pamudzi pano tikumakhala ine ndi mzanga kuzukuta nkhani iliyonse makamaka imene ikuchitika pa ground komanso pa social media so dzulo tidangokulawisani nkhani pang'ono ya anyamata azikwanje ndiye zikuoneka kuti anyamata azikwanjewa sizikuwathera kwatulukanso makamaka feedback kapena kuti update ina ndipo ndiwerenga momveka bwino kuchokeranso makamaka malo osiyanasiyana timve kuti akulembapo zokuti chani zokhuza anyamata azikwanje koma dzulo tidatseka kwambiri makamaka pamudzi pano pamenenso timaona makomenti anu ah, makamaka pano pa youtube channel mukutukwana komanso kunyoza kuti amenewa akumazibisa chifukwa chani azatuluke zambirimbiri kuzera ku makomenti anu ndipo tifunanso in this video muyikenso makomenti ah, zimenezi zimatipasanso chilimbikiso timaona kuti anthu pamudzi pano mukusata ah, bwino nkhani zonse zimene timabweresa ndisachuluse zoyankhula mzanga ndiwerenge lipoti limeneli ndipo ndikhulupira kuti nawenso ukhalanso ndi chidwi kundimvetsera bwinobwino kuti kumapetoku tikathethesana ndi mafunso awiri atatu tione kuti amalawi akomenta zokuti chani so lipoti uh, loyambirira likumveka motere akuti breaking news bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa lilongwe lalelesa apolisi kupitiriza kunjata anthu khumi ndi mmodzi 11 omwe akuwaganizira milandu yosiyanasiyana kuphatikizapo kukhapa ndi kuvulaza anthu ndi zikwanje komanso kuononga katundu malinga ndi kalata yomwe tayiona ndipo oyimirira oganiziridwawa a jivason kazipatike komanso oyimirira boma prescott Mwa- mwayulipo asimikizira apolisiwa ngati ali ndi milandu ina yokhuza oganiziridwawa azingowayitana nkwauza makamaka komanso osawamanganso Oweruza milandu ku bwaloli, Howard Pemba, wati oganiziridwawa onse ali mchitokosi cha apolisi makamaka ali mchitokosi cha apolisiwa at, atu, atulusidwe pompano. Oganiziridwawa kuphatikizapo Munlo Makina, Erick Phakamisa, Alfred Dala uh, ndi davie malamulo ndipo mla- makamaka milandu yawo ikukhuzana ndi kumenya a sylvester namiwa ndi zikwanje kumenya anthu ndi kuononga katundu pa mbowe chipolowe uh, makamaka chipolowe ku mponela kuphwesa matayala a galimoto ku nyumba ya malamulo mwazina so lipoti lo- loyamba likumveka moteromo zibwino tikupita pa lipoti lachiwiri tisadayambe kupherapo mang'ombe ine ndi mzanga pamudzi pano tikuseserekabe ndithu uh, malipoti tu akubwera angapo tinakumanizananso makamaka ndi lipoti lina lokhuzananso ndi anyamata azikwanje ndipo likumveka motere akuti bwalo la senior register makamaka legis, uh, resident magistrate ku lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu okhuza Eric Phakamisa, Monlo Makina komanso David Malamulo pa 19 January chaka chamawa. Oweruza milandu ku bwaloli, Shukurani Kumbani wati sangapereke chigamulo chilichonse pa pempho la oganiziridwawa kamba ka chiletso chomwe chabwera kuchokera ku High Court kuti oganiziridwawa atulutsidwe pompano ndipo kuti apolisi asawamangeso. lipoti lachiwiri likumveka moteromo tikupita pa lipoti lomaliza lokhuzananso ndi anyamata azikwanje anyamatawatu sizikuwathera amenewatu akuona zodabwisa akuona mbonaona mzanga ndiye mzanga maliza malipotiwa lipoti lomaliza lokhuzananso ndi anyamata azikwanje pamenepatu tisadayambetu uh, kufunsana ziwiri zitatu uh, kumvakonso maganizo a mzanga tiwerenge lipoti lomaliza akuti nalo bwalo la principal res, resident magistrate lati mlandu okhuza eric phakamisa monlo makina komanso dave malamulo lizayamba kumva pa 28 januwale chaka chamawa malingana ndi oweruza milandu ku bwaloli benjamin chulu pasikuli mbali ya boma izayamba kubweretsa mboni zake malipoti onse akumveka moteromo so mzanga ndikhulupirira kuti wamva iwe ukuona kuti tikuona kuti ah, o makamaka oyimira milandu ya anyamata azikwanjewo anayesa m- kuzibakashira ndithu a jivason kadzipatike amene akuyesa kumenya ma back akuyesa kupemphapempha kuti mwina mwaketu anyamatawa tangowakhululukirani akumangidwa kwambiri milandu ikunka ikuchulukirachulukira taona kuti mwamwayi uh, zachitikabe makamaka momveka koma mulandu wayima kaye akuti pa 28 january ukhalanso ukulowa so mlandu umenewu ndikufuna uh, tiupange makamaka relate ndi milandu ina imene imakhalira yaboma mlandu titha kusimikizanso kuti anyamatawa kumayambiriro ankatchulidwa kuti ali connected ndi mcp ndipo ngati alidi connected tikhulupiranso kuti underground mcp kumenya ma Bakisama kuphatikizaso kuphatikizaso uyu Jivason amene tim- timamvaso kuti mbali ina yake i think ali connected iso ndi mcp though ali professional lawyer pano panso pa malawi za mulandu okuti uzalowa pa 28 uwu. ukuona ngati s- mlandu umene sungangozima ngati imene imachitikira ya andale ija umangozindikira kuti basi mlandu uja kuti tu- udathapo yazikwanje iyi iwe ukuona motani pa mlandu umenewo Uh, milandu yambiri ku Malawi kuno imadabwitsa mmene imayendera tisanene kuti milandu yambiri koma tinene kuti milandu ina chifukwa mukhoza kupezeka kuti munthu wina wake wangopalamula mmudzimu kaya watani watani koma mlandu wake mmene umathamangira umapezeka kuti munthu wapalamula lero koma ikamatha wiki amugamula kale akukalowa ku, ku, ku ndende so pa 28 ndikalekale tikukamba za chaka chamawa chimenecho mm. ndikuti tili ndi november uno athe tili ndi december athe mm. ndedzalowe january kumapeto miyezi almost iwiri yatunthu ndi mawiki ake oonjezera imene ili nthawi yochuluka kwambiri mwina chimene tingamapemphe ku makhoti nchoti milandu ndithu izithamanga izifulumira kuti anthu aziona zina zochita fa anthu amayamba kuluza chikhulupiriro kuti a koma inu zoona mpaka na miyezi iwiri milandu isanayambe kuzengedwa timamvetsetsa kuti mwina kumakhoti kuli milandu yambiri imene mwina majaji m- amakhala zimawachulukira pakalapakala komabe ah, milandu ya anyamatawa inali milandu yofunika kwambiri chifukwa tisayiwale kuti achita zinthu zoopsa kwambiri kwambiri anakhapa mzi- mzimayi wina kufuna kutulutsa ubongo Ah, maka- zithunzi. eh, tidaona zithunzi kufuna kutulusa ubongo munthu nkhani yake amapanga mademo peaceful demonstrations kupempha boma kuti liwakwezere malipiro makamaka ogwira ntchito mboma amenemo sanathere pompo anapita ku parliament ku parliament kumalo koti kwachitetezo komanso amene akuyenda aphungu amene amakhala kuti akutipangira malamulo na anthu olemekezeka anakaphwesa mateyala pompo anavulaza anthu komanso ku- apanga zinthu zosokoneza zambiri kumenya sylvester namiwa amenenso ali mmodzi mwa anthu omenyera ufulu mdziko muno zinthu zimene zikuonetsa kuti sipakufunika kungoti pakalapakala pope- popereka mabelo kapena kutani poti wina aliyense ali ndi ufulu wolandira belo komabe ah, pamafunikabe pakhale kuunikira kuwiri kutatu koma poti achita izi ndi makhoti ifeyo tilibe ndithu mphamvu yochita kukamba beyond ah, malamulo a dziko lino komabe tingokhala ndi nkhawa kuti mwina masikuwa atani ah, achuluka ndithu akanathamangisako kuti tidziwe chilungamo nawonso omangidwawa adziwe kuti kodi chilungamo chawo cha nkhani yawo chikuyenda bwanji mwina ena angogwidwa chimpwirikiti ndi osalakwa mwina ena ndi olakwa ndithu alandire chigamulo malingana ndi kulakwa kwawo amene ali osalakwa kuti anangogwidwa mchigulugulu nawonso apitidwe mphepo ap- a- a- atsukidwe eh, akhale clean kuti ayi ife tinangogwidwatu koma sife tinapanga zimenezi mwina mwagwira anthu olakwika so ndikuona ngatibe kuti kumeneku ndi kutali komabe o inowo poti apanga zimenezi ndi a khoti ife tilibe zoyankhula zambiri ndikhoza kungotero mzanga mnthawi ino apanso tili ndi funso lina limene makamakaso amalawi amakhala akuliyang'anira amafuna alimve komano ndikukhulupira kuti amaona kuti timazembazemba koma funso limeneli sindikufuna uliyankhe kuti uli shuwa ndikufuna uchite chongopereka ngati opinion zambiri zitha kuchitika so funso langa ndikuyenera libwere motere anyamata azikwanjewa amene amagwira ntchito yawo ah, kukhapa makamaka ma civil servant ah, kukaboola ndithu mateyala ku parliament kumazungulira zithunzi timaona timaita kudziwa kuti uyutu ndi jem uyuyu uyuyutu ndi ndi bright uyuyu uyu ndi wakuti timakhala tikudziwa so ndikufuna ubweretse connection imene ilipo kapena imene inalipo mukuona kwa iweyo kuti ah, anyamata azikwanjewa amene amapangatu zakutizi apolisi adali pa easy palibe chimene chimachitika akuona zithunzi ku parliament kuja kuti waboola mateyalayu ndi buga uyuyu koma palibe chimene chimachitika connection ya apolisi ndi anyamata azikwanje ungayifotokoze motani kutengera ndi mmene udaonera zinthu zonsezi kuyambira pachiyambi ndikudziwa kuti iwenso udazitsata kwambiri zinthu zizi kuyambira pachiyambi mpaka nakufika panopa pamene tikuona zokuti anyamata azikwanje akumakhalanso ndi mwayi opatsidwa belo komano kumayambiroko akadatha kumangidwa kalekale milandu kuyankha ndikumakaseva zaka zaka Uh, ineyo mwina ndikungofotokoza motere kunena kuti nthawi zambiri ndimaona ngati kuti apolisi amagwira ntchito yawo inde amagwira ntchito yawo mwa ntchito yawo koma nthawi zina amatha kupatsidwa oda kuti tapitani pakuti mukapange zakuti zimachitika kulikonse ku ntchito kuchita kuuzidwa ndi wina aliyense olo ukamagwira ntchito kumakhala abwana ako amene amakuuza kuti izi tasiya tapanga chakuti whether you want or not umayenera kupanga zimene zijazi apolisinso amakhala ndi hierarchy yawo kumene kumtunda akamatha kuwauza kuti anyamata amenewa tasiyani kaye tasakani mulandu wakuti wakuti wakuti iwe uli ukhala utakhala uli ndi njala yofuna kuwamanga anthu aja. Ukhala pa easy, ukhala pa easy ukhala kuti bwana andiuza kuti iyi ndisiye failo ya bwana yama- ya anyamatawa ndiyedzeke kaye mwina tikasake wina wake wapanga zakuti kwina kwake so imapezeka kuti mwina failo ija yangokhala akupatsani ntchito zina ndiye nkutheka kuti nthawi imene ijayo mafailo analipo fasi kuti anyamata zachitika zimene zija apolisi anagwira ntchito yawo anafufuza ndikukhala ndi mafailo zithunzi ndi maumboni chani ya ndikukhala ndi failo koma kuti failo ija iyambe kuthamangathamanga imatengeranso mwina ma orders ochokera above kuti yayi failo imene tasiyani kaye tai- tai- tayedzekani kaye pali failo iyi tathamangitsani mwachangu changu ndiye mumakhala kuti mukupatsidwa busy mwina kusakasaka zinthu zina pameneku ndiye mwina mmene asintha bomamu kwangobwera wamkulu kuti kodi failo ya anyamatawa ili kuti ayi bwana tiye nayo anayamba Zimene nikuita zambira. zimene zambira maganizo a ine ndi amenewo kuti i think zimakhala choncho in every institution kuti kumakhala ndithu sumangogwira ntchito kuti ufuna kugwira ntchito ntchito umachita nthawi zina kupatsidwa kuti leroli mupanga za izi lero inu duty yanu mukapanga zakuti ndiye olo utakhala kuti uli ndi china chake chimene ufuna upange koma poti wauzidwa ndi munthu wamkulu bwana wako kaya ndi ndani kumtunda kumati eh, tiri- ntchito iyi tilemekeze mabwana malamulo amatero ndio mambo panga pakapa koma zoti kwina kuja kwazizira ndi wabwaso wina amati ah kodi failo iyi so ndi ndiyofunikanso mukuikhalira bwanji taivumbulutsani tiye tiyambe kuithamangisa mwina ndi pamene taonana kuti pano pa zikwanje paja nthawi imene ija timaona zithunzi amapanga mavidiyo and sizinali zochita kufunsa kuti anyamata ndani anthu amachita kuti ah uyu ndi waku 18 uyu ah uyu ndi wakuchesi uyu wakuchesi. uyu ndi wakuntandire uyu akuti amawadziwa amakhala pakuti ndi anyamata odziwika koma polisi inangokhala phee ndi failo yawo panopo failo ija chifukwa choti kwasintha boma wina ngovumbuluka kuti hey, failo ya nyamata ija taibweresani kuno tiyeni si, tata- si alikalelere hey, tiyeni agwireni so i think ndi mmene zimakhalira
mongokumbusana makamaka pamudzi pano tikukambirana nkhani ya anyamata azikwanje tikumakhala tikubwera ndi ma update othyakuka tsiku ndi tsiku kuti mwina mwake inuyo nkhani zimenezi zisamakuphonyeni so ndimanenazo kawiri kawiri kuti once mwafika pamudzi pano ngati muli alendo kapena mkhalakale koma simudachite chopanga subscribe tangothobwanyani batani limenelo kuti nkhani zonse kuchoka pamudzi pano zomwe inuyo mumakonda ndale sports komanso entertainment zisamakuphonyeni program imakhala yaying'ono koma ndifuna kuti ayiseke ndi mzangayi kungokwangulapo kuti anyamata azikwanjewa mwati ziyathera motani ndi mmene zinthu zake zikuyendera so inenso ndisadaseke program inzanga asadaseke ndingotsinjirapo kuti taonanso uh, makamaka former commissioner a dig amenewo uh, akisi muwanga nawonso anjatidwa ndithu nawo akuyankha milandu yawo yodabwitsa ndithu ngakhale amalawi ochuluka mmaganizo mwawo ankaganiza kuti akisi muwanganso nawo ali connected ndi anyamata azikwanje afune asafune komano zidali zinthu makamaka zosemphana kuona akisi muwanga akupezeka ndi milandu itatu koma pa milandu itatu tamvapo kuti palibepo ina iliyonse yokhuzana kuti akuwaganizira za zikwanje milandu yake akuti uh, kuzembesa ndalama uh, makamaka kugwiritsa ntchito ofesi molakwika ndi milandu itatu koma ya anyamata azikwanje palibe imeneyi tichita kuibwerera video tizukutenso ziwiri zitatu maela komanso makamaka timaubwino ta akisi muwanga koma ndikudziwa kuti zachuluka ndi zolakwika zimene mukufuna inuyo mumve so mzanga tikuseka program ndikudziwanso kuti uwu ndi omalizira kuseka program leroli ndi iweyo upherapo mphongo omaliza utani pachina chilichonse makamaka kuyambira kumayambiriro mpakana kufika papa pamene tikuona kuti anyamata akumamangidwa ka 1010 ndithu akulowa mu khoti ka 3030 pa mulandu wake omwe uja useka program motani ndi anyamata nkhani iyi anyamata azikwanjeyi Ah, ine kutseka kwanga nditseke monena kuti ah, sitingaloze zala anyamata azikwanje chifukwa tonse ndi amuna opalamula mawa sakudziwika komabe kungolangizana nkunena kuti tiyeni tizikhalabe anthu osamalisitsa sitinganene kuti ife sitizamangidwa kapena osazamangidwa ayi chilichonse chimene chinachitikira anyamata azikwanjewa wina aliyense chikhoza kumchitikira aliyense akhoza kupalamula aliyense akhoza kutsekeredwa kundende asa- aliyense akhoza kuchita chilichonse as long as ali ndi moyo you, are- you are capable of uh, doing something which is very very which can be very bad kapena harmful kwa anthu ena ake komabe ti- ti- kupewa kumaposa kuchiza tiyeni tiyesetse ndithu kupewa zinthu zopeweka uchifwamba uchigawenga ndi zinthu zoti tikhoza kupanga chisankho osachita mwina tidzalakwe poti pamalo poti panavutitsitsa kuti apapa ndi munthu ndende ndimongoyenera kulakwa basi mpaka na munthu anandigwira pakhosi Self-defense ngati amene self defense ngati wapha eh, munthu. wapha munthu ya kwina kuti tidzaona kuti zakhala bwanji komano tiye tipewe ndithu kuchita zinthu zosokoneza dziko lino ndi lathu so tisamaopane tokhatokha anthu okhala malawi tiziopa mwina anthu obwera tiziopa anthu amayiko ena kuti akabwera muno atipanga chipongwe kuli mayiko anzathu ngati qatar mayiko ngati china mayiko kuti anthu amatha kuyenda usiku opanda kuchitidwa chipongwe mzika zokumeneko aliyense ali ndi udindo okhoza kusiya kuyiwala chinthu chako pena pake kubwerera umatha kukachipeza chifukwa chani kumenekoko anthu amakhala mwamtendere palibe munthu amene amaopa mzake zachisawawa so kumalawi kunonso tisamati munthu kungoyenda sisikulo kumugwira munthu ungofuna kupanga mademo wamu- wamukhapa munthu ungofuna kutere ayi Zinawo ndikuti zingafuna. malawi ino sakhalanso warm heart of africa so ineyo kutseka kwanga ndingolangiza achinyamata komanso aliyense amene akutitsatira pa youtube channel ya dreams media kuti tiye tikhale anthu uh, makamaka omvetsetsana anthu achikondi for tikakondana wina ndi mnzake ndikuti sitingachitirane zinthu zoyipa omvera nonse amene mukutionera tangopangani subscribe chifukwa imeneyo ndi imene imatithandiza ife kuti tikamapanga zimene tikupanga panozi zizikupezani mwachangu until that uh, next time uh, tingoti mwakoma nonse zikomo